Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Phwando la mafuta ku Nocma wamalonda wina yemwe milandu simamuchoka mdziko muno a Leston Mulli anatenga mafuta ku nthambi yogawa mafuta mdziko muno ya National Oil Company of Malawi Nocma pangongole. Mafutawa anatengedwa pangongole ya ndalama zokwana 500 million malawi kwacha ndipo anati adzabweza pogwiritsa ntchito garanti ya banki ina mdziko muno koma pofika mchaka cha 2021 anasiya kulipira ngongoleyi nthambi ya nocma itayamba kuwakumbutsa kuti akuyenera kulipira ngongoleyi a leston mulli anakatenga chiletso ku bwalo la milandu choletsa nthambiyi kuwakakamiza kulipiranso ngongoleyo pakadali pano nthambi ya nocma ikufuna kubwezeredwa ndalamayi kudzera ku banki yomwe a mulli anati adzabweza ndalamayi kudzera kumeneko panopa a leston mulli akuyenera kubweza ndalama yokwana 326 million kwacha potsatira kuti ndalama inayi anayibweza kale pakadali pano nkhaniyi ili ku bwalo la milandu komwe mwina nthambiyi ikuona kuti pali kuthekera kobwezeredwa ndalamayi izi zikudza pamene anthu mdziko muno akhala akugula mafuta pa mtengo wokwera kwambiri komanso nthambi ya nocma ikukanika kupereka mafuta okwanira pa msika mdziko muno ndipo posachedwapa malo omwetsera mafuta mwakhala muli zipwirikiti anthu kukanganirana kugula mafuta omwe akhala akusowa mdziko muno. Monga mmene ndanenera muja, a Leston Mulli atakanika kulipira ngongole ija ku nthambi ya Nocma, iyeyu anakasumira nthambiyi kamba kakuti akumukakamiza kuti abweze ngongole ija. Mlangizi wa boma pa nkhani ya malamulo a Thabo Chakaka Nyirenda atafunsidwa ngati akudziwapo kanthu pa nkhaniyi anavomera nkunena kuti inde iwowa akudziwapo kanthu popeza wamkulu wakale wa nthambi ya nocma a helen buluma anayibweretsa nkhaniyi ku ofesi kwawo iwo anati nkhaniyi pakadali pano ili ku mabwalo a milandu ndipo ndi zinthu zina zomwe zikupititsa pansi komanso kugwetsa nthambi za boma mdziko muno iwo anawonjezanso kunena kuti anthu omwewa omwe akukanika kubweza ngongole ku nocma ndi omwe aja anapangitsa kuti banki ya malawi savings bank msb igwe ndipo pano anapita ku nocma komwe akufunanso kuti achite chimodzimodzi ngati mmene anachitira ku banki ija kwa iwowo akutinso zomwe zachitikazi Pakufunika kuti anthu omwe amalumikizana ndi a ndale akamapatsidwa ngongole m'dziko muno kuchoka ku boma adziunikidwa, apo ayi nthambi za boma zikhala zikugwa kamba ka anthu amenewa popeza amadzimva kuti ali pamwamba pa chilichonse ndipo palibe angawazunguze. Pakadali pano akuti nkhaniyi ili ku bwalo la milandu la Commercial Division ya High Court mu mzinda wa Lilongwe. Malingana ndi malipoti A Leston Mulli anakatenga mafutawa ku nthambi ya Nocma ponena kuti athandizidwa ndi banki ina mdziko muno powapatsa guarantee. Iwo anabweza ndalama ina ndipo yomwe yatsala ndi K326 million kwacha. Wogwirizira wa wamkulu wa nthambi ya Nocma panopa a Marclus Reuben atafunsidwa anatsimikiza zimenezi ponena kuti A Mulli ankabweza ngongoleyi mu nthawi yake monga momwe anagwirizirana koma anangosiya kulipirako mchaka cha 2021. Atasiya, a Reuben akuti analembera banki yomwe inapereka guarantee ya ngongoleyi kwa a Leston Mulli aja kunena kuti abweze ndalamayi komatu bankiyo inathamangira kukamang'ala ku bwalo la milandu. A Reuben anapitirira kunena kuti Nawonso a Leston Mulli anapitanso ku bwalo la milandu kukamang'ala kuti a Reuben pamodzi ndi a Buluma akunyodzera chigamulo cha bwalo la milandu poyikakamiza banki yomwe amati iwangongoza ndalama ija kuti amalizitse kulipira ngongole yotsala ija. Iwo anatinso a Mulli anakasumanso kuti a Reuben ndi a Buluma anamukakamiza iyeyi kuti asagulenso mafuta ku nthambi ya Nocmayi. Apa a Helen Buluma ndi a Leston Mulli anagwirizana kuti akhala ndi mkumano pa 22 Novemba mchaka cha 2022 kuti akambirane zomwe achite pa nkhani ya ngongoleyi. Ndipo ngakhale kuti a Helen Buluma anasiya ntchito ku nthambiyi, a Reuben akuti akumana ndi a Mulliwa. A Reuben anafotokozanso kunena kuti ngati nthambi ya Nocma anagwirizana kuti a Leston Mulli asadzawagulitsenso mafuta kumeneko pogwiritsa mchito ngongole ndipo mafuta aliwonse amene angagule pogwiritsa mchito ndalama nthambiyi izichotsa 30% kuti mwina adzikhala kuti akubweza ngongole ija kenakotu anangodabwa kuti kubweranso chiletso china kuchoka ku bwalo la milandu chonena kuti asapange zimenezo potsatira pake Nocma ndi a Mulli anagwirizana ndi mmene angabwezere ngongoleyi koma zinakanika kutsatiridwa kaamba kakuti mafuta anayamba kusowa m'dziko muno ndipo sizimasonyeza kuti alipiradi. Komatu mmodzi mwa maloya a a Leston Mulli, a Tamando Chokotho, anati sakudziwapo kanthu pa za nkhaniyi popeza sanawaimirepo a Mulli pa nkhaniyi. Iwo anatinso ndi bwino kufufuza ku mabwalo a milandu kuti akuimira a Mulliwa ndi ndani. Aka si koyamba kuti a Leston Mulli apange za utambwali pa bizinesi ndi nthambi za boma za m'dziko muno. Posachedwapa, kampani zawo zinatenga makalata a chilolezo, zija m'Chingerezi zimatchedwa kuti Letters of Credit, kuchoka ku Reserve Bank of Malawi kuti apereke fetereza ku nthambi ya Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi SFFRFM koma atapereka fertilizayo kumeneko ndi kulipidwa sanabweze ndalama zomwe anangongola ku bankiyi apa bankiyi inakasumira kampani za a Mulliwa kamba kosabweza ndalamazi pomwe anaperekera fertilizayo mu ndondomeko ya farm input subsidy program FISP ya zaka za 2018 ndi 2019 ndi 2019-2020 kampanizi ndi monga ff trading Mulli brothers limited web commercials limited ndi rock ba rock mpaka pano kampanizi sizinalipire ndalama yomwe imayenera ibwezedwe ku reserve bank ndipo izi zinapangisa bankiyi kubweza ndalamayi yomwe inali yokwana 3.1 billion kwacha Kuwonjezerapo, mlangizi wa boma pa nkhani ya malamulo a Thabo Chakaka Nyirenda akuti m'mbuyomu a Mulli, mosasata malamulo a kagulidwe ka katundu m'boma, analembetsa kampani zingapo mu ma adiresi osiyana koma kuma cheater kuti kampani zonsezi ndi zawo ndipo zili malo amodzi. Iwowanso ndi mmodzi wa anthu omwe anathandizira kugwetsa banki ya Malawi Savings Bank, msb, poti ali ndi ngongole yokwana 8 billion kwacha yomwe sanabweze mpaka pano bankiyi pano inagulitsidwa kwa a Thom Mpinganjira ndipo imatchedwa kuti fdh bank posachedwapa mlangizi waboma pa nkhani za malamulo wakale a charles mhango analamula kuti a Mulli alipiridwe ndalama zokwana 34 biliyoni kwacha kamba kakuti kampani yawo ya Sunrise Pharmaceuticals inawonongedwa ndi zionesero za mu chaka cha 2011. Maboma onse omwe abwera pambuyo pa zimenezi akhala akukanika kuwalipira a Mulli pa nkhani imeneyi. Ena omwe akhala Attorney General m'mbuyomu monga a Anthony Kamanga ndi a Kalekeni Kaphale ndi omwe anakana kulipira zimenezi. A Mulli anakanikanso kupereka maneti omwe unduna wa zaumoyo unagula kuchoka ku kampani yawo ndipo chaka chino kampani zawo zinasumira boma kamba kosazipatsa mwayi woperekera fetereza mu ndondomeko ya Affordable Inputs Program AIP. Boma linawakana ponena kuti akhala asakubweza ngongole zambiri za bomazi.